Is é seo an chéad uair dom labhairt leat ar an raidió, a Méabh. Sular labhraíonn tú faoin nuacht is déanaí ón tSúdáin Theas, an féidir leat beagáinín fúd féin a insint dúinn agus faoin gcúis ar chinn tú teacht ag obair le Concern? Dia dhuit, is mise Méabh Nic Dhomhnaill agus d'fhreastail mé ar Choláiste na Tríonóide agus rinne mé staidéar ar polaitíocht agus fealsúnacht agus i ndiaidh an staidéar sin a dhéanamh thosaigh mé ag obair i mar taighdeoir i dteilifís. D'oibrigh mé go neamhspleách ar feadh cúpla bliain agus ansin d'oibrigh mé le RTÉ. Ach táim ag obair anseo i Concern le bliain anuas agus is eagrathóir digiteach mé agus déanaim an-chuid scríobh agus cumarsáid digiteach do Concern. agus tá, bhuel, tá tú le Concern le bliain anuas agus chuaigh tú thar lear leo uair amháin freisin, nár chuaigh? Yeah, d'fhreastail mé go dtí Niger um, an bliain seo caite agus chaith mé seachtain ann um, ag labhairt le, le daoine atá ina chónaí ann ag tógáil pictiúr agus ag scríobh scéalta na ndaoine síos. Chun labhairt faoin nuacht is déanaí faoin tSúdáin Theas, labhair mé le Sorcha Nic Mhathúna ó Oxfam Éireann ar raidió roinnt uaire faoi seo. Bhí Sorcha sa tSúdáin Theas uair amháin freisin agus labhair mé le Fiona Coyle a bhí le an eagraíocht Dóchas faoi cheana féin freisin. An féidir leat achoimre a thabhairt dúinn faoin bhfáth a bhfuil an ghéarchéim seo ar siúl anois agus faoin nuacht is déanaí agus. agus cad faoina bhfuil á dhéanamh ag Concern sa tír le do thoil? Sea, so fuair an tSúdáin Theas saoirse ó Súdáin i 2011 agus b'é sin deireadh le b'é sin comhaontú ag deireadh Cogadh Cathartha Súdáin agus b'é an cogadh cathartha is faide i stair an Afraic, a tharla i Súdán agus rith sé ó 1983 go dtí 2005 agus maraíodh níos mó na milliún duine sa chogadh cathartha sin. So ba tubaiste uafásach a bhí ann ach i 2011 fuair an Súdán Theas saoirse agus bunaíodh an stát Súdán Theas. Ach I 2013, briseadh cogadh cathartha eile amach sa tSúdáin Theas agus bhí troid idir dhá pháirtí sa tSúdáin Theas agus ó 2013 go dtí inniu tá foréigean agus troid ag tarlú sa stát. agus is é an nuacht is déanaí an nuacht mhór atá sna meáin chumarsáide an tseachtain seo ná go bhfuil gorta fógartha sa tír, nach bhfuil? Tá, yeah. Fógraíodh gorta sa tír ag tús an tseachtain agus fógraíodh é ón rialtas sa tSúdáin Theas agus ón UN agus deirtear go bhfuil níos mó ná 1,000 1,000 duine ag fáil bháis den ocras agus níos mó ná milliún duine daoine ar bruach gorta so is is tubáiste ollmhór atá ann um, yeah. Níl gorta fógartha ó thaobh an tír ar fad nach bhfuil, tá sé just like, it's stát áirithe nach bhfuil? Yeah, fógraíodh an gorta i dhá stát um, sa tuaisceart don tír, um, Unity State ceann amháin de na stáit agus um,

cúpla stát atá anois sa stát an tSúdáin Theas, ach thosaigh muid ag obair go formhór sa tSúdáin Theas i 2013 nuair a bhriseadh amach an troid agus an cogadh cathartha agus bhíomar, yeah, thosaigh muid ag obair san am sin. An féidir leat just, b'fhéidir, cúpla focal a insint dúinn faoin méid a ndeireann do chomhghleacaithe atá ag obair ann, sa tSúdáin Theas nó a raibh ann, faoin saol sa lá atá inniu ann? Like, is cuimhin liom caint le Sorcha Nic Mhathúna ó Oxfam agus bhí sí sa tír uair amháin agus bhí sí ag insint dom ar an raidió faoi na droch-choinníollacha atá sna campaí teifeach ann. Ahh tá na scéalta céanna cloiste agat freisin, an bhfuil? Yeah umm yeah deirtear gur gur umm gur go bhfuil cúrsaí olc olc go leor ann. Umm tá an-chuid daoine díláraithe go go hinmheánach ann, níos mó ná, déarfainn, dhá mhilliún duine, agus cuirtear na daoine seo suas i gcampaí protection of civilian camps an-chuid dóibh i Bentiu, ritheann an UN an protection of civilians camp i Bentiu agus tá níos mó ná na mílte mílte daoine ina gcónaí ann. Níl cúrsaí rómhaith do na daoine ann, you know, ní féidir leo oibre, ní féidir leo a bhia féin a fhás agus tá siad, tá orthu impí ar an UN agus agus eagraitheoirí cosúil le Concern do bia agus agus mar sin de agus ní féidir leo bheith neamhspleách a thuilleadh toisc gur fhág siad a theach agus a feirm agus agus gach rud a bhí ar siúl acu roimhe roimh gur bhris an cogadh amach. agus is cuimhin liom Sorcha Nic Mhathúna ag rá go bhfuil na campaí féin an-salach freisin. Just ag an ndeireadh, a Méabh, cén teachtaireacht atá agaibh chun a chur in iúl dár éisteoirí maidir le todhchaí na tíre agus faoin tslí a d'fhéadfaidís cabhair a thabhairt libh? Sea, bhuel, you know, D'fhéadfadh an tSúdáin Theas todhchaí iontach a bheith aige. Tá an-chuid acmhainní nádúrtha ag an tír ach caithfidh deireadh a theacht leis an chogadh agus an troid seo uilig mar tá an tionchar ar na dhaoine sa tír uafásach. Tá muidne Concern ag obair i Unity State agus i Bahr al Ghazal um, agus tá muid ag tabhairt cothú éigeandála, tá muid ag dáileadh bia dos na daoine um, agus tá tacaíocht um, ag teastáil uainne chun an obair sin a choimeád agus a dhéanamh agus níos mó daoine um, um, um, chuthú éigeandála a thabhairt do níos mó daoine ann. So dá bhféadfadh uh, daoine tacaíocht a thabhairt dúinne. Tá appeal againn faoi láthair agus tá sé sin le feiceáil ar an suíomh idirlín atá againn concern ponc net. Agus just éisteacht agus bheith faoin eolas atá cad atá ag tarlú sa Súdáin Theas mar caithfidh muid ní féidir linn caithfidh muid aghaidh a thabhairt ar an gorta seo agus ní féidir linn you know gan gan aghaidh a thabhairt air.